Bhuel, a Darren, i mbliana táimid ag ceiliúradh bliain is fiche ar an mbóthar, mar a déarfá, mar bunaíodh Bóthar i míle naoi gcéad is a nócha haon ag grúpa thíos i Luimneach, grúpa feirmeoirí, fir ghnó, daoine ó na heaglaisí éagsúla agus freisin T.J. Maher, a bhí ina iar-uachtarán an IFA, an Cumann Feirmeoirí Éireann, agus freisin ina MEP san Eoraip. So, de bharr an méid taithí a bhí aigesean ó thaobh feirmeoireachta agus polaitíochta de agus taisteal idirnáisiúnta agus a leithéid, fiafraíodh dó bheith ina chathaoirleach ar an mBord. agus thug sé deich mbliana, deich mbliana sa phost go dtí deireadh a shaoil agus faoi láthair tá cathaoirleach eile againn, John Finucane, agus freisin tá Daithí Ó Maoldomhnaigh mar Rúnaí Ginearálta ag Bóthar anois agus tá an-chuid taithí aige ar chúrsaí feirmeoireachta agus ar chúrsaí gnó freisin.
Sin ana-shuimiúil. Agus cé mhéid daoine atá bainteach leis anois?
Tá tuairim is cúigear is fiche ar an bhfoireann anois agus tá oifigí againn anseo i gCorcaigh agus i mBleá Cliath agus i Sligeach agus freisin i mBéal Feirste chomh maith leis an bpríomhoifig atá suite i Luimneach. Hmm, sin iontach. Agus an féidir leat a insint dúinn faoin bpríomhobair a dhéanann sibh agus na tíortha nó réigiúin a chuidíonn sibh leo? Hmm. Bhuel, 'sé an príomhobair a dhéanaimid ná beithígh feirme a thabhairt do dhaoine bochta ar fud an domhain, 'sé sin san Afraic, san Eoraip, san Áis agus sa Mheánoirthear. Agus sna tíortha sin úsáidtear na beithígh chun sórt aonad micro-fheirmeoireacht nó micro-farming unit a bhunú in áiteanna bochta chun feabhas a chur ar chaighdeán maireachtála, caighdeán maireachtála na ndaoine ó thaobh bia sa chéad áit, ach freisin tig leo airgead a fháil as díol torthaí na feirmeoireachta cosúil le bainne, im, cáis agus araile agus ansin bíonn siad in ann a thuilleadh bia a cheannach nó éadaí do na páistí nó agus tá sé seo go han-tábhachtach íoc as oideachas bunúsach dóibh mar go minic san Afraic mar shampla Níl oideachas saor ar fáil ón stát agus muna bhfuil an t-airgead agat fanann tú sa bhaile agus nuair nach bhfuil go leor le n-ithe agat tá sé níos tábhachtaí duit an chéad béile eile a chur ar an mbord ná bheith ag freastal ar scoil. So is sórt ciorcal lochtach é seo. Ní féidir leat post a fháil muna bhfuil oideachas faighte agat, níl tú in ann go leor airgid a dhéanamh chun an t-oideachas a fháil gan post éigin, agus leanann sé ar aghaidh mar sin. Ach go minic, má tá ainmhí amháin faighte ag clann bocht ó Bhóthar, éiríonn leo an ciorcal seo a bhriseadh. Sin go hiontach, yeah. Agus cé mhéid ainmhí atá i gceist chuile bhliain, an bhfuil fhios agat?
Bhuel, braitheann sé ar na hainmhithe, you know. Mar shampla, cuirimid b'fhéidir ceithre nó cúig céad de ghabhair go dtí an Afraic gach aon bhliain. B'fhéidir dhá nó trí chéad ba go dtí Oirthear na hEorpa agus go dtí an Afraic ach freisin bímid ag obair le le ainmhithe cosúil le camaill nó water buffalo nó saghas eile ainmhithe, ainmhithe dúchasacha dos na tíortha san, ní fhaigheann tú in Éirinn iad ach is féidir linn bheith ag obair leo. in áiteanna a bhfuil oiriúnach dóibh ó thaobh na haimsire agus ó thaobh an timpeallacht agus a leithéid. Sin go hiontach. Yeah agus em céard iad na príomhdheacrachtaí a bhaineann leis an saghas obair seo a dhéanann Bóthar mar shampla an eh an bhfuil fadhb An mbíonn fadhbanna le hiompar beithigh, mar shampla, b'fhéidir? Sea, bhuel, you know, bíonn an-chuid deacrachtaí agat i gcónaí agus tú ag obair sa Tríú Domhan. Gan amhras, bíonn ort a bheith cinnte go bhfuil an timpeallacht agus an aimsir sa tír atá i gceist oiriúnach don tsaghas ainmhí atá i gceist. Mar, you know, níl aon mhaitheas gabhair a chur in áit a bhfuil ró-the. nó ba a thabhairt do dhuine nach bhfuil talamh ar bith acu, cosúil le daoine sa tSín, mar shampla, ach b'fhéidir go bhfuil ainmhí eile níos oiriúnaí dóibhsan, cosúil leis, le coiníní, mar shampla. Cuirimid an-bhéim ar chúram na n-ainmhithe ó thaobh sláinte agus ó thaobh taistil agus caithfidh tú a bheith cinnte an am go léir go bhfuil siad slán. Uaireanta bíonn na tionscnaimh suite i bhfad ó bhailte, in áiteanna nach bhfuil leictreachas nó uisce ar phíopa nó seirbhís poist nó bóithre cearta fiú acu, agus freisin bíonn a lán fadhbanna againn le galair éagsúla i measc na ndaoine, go mór mór san Afraic le AIDS agus le malaria. Ach ag an am céanna, má fhaigheann na daoine bochta seo cabhair uainn, agus an traenáil ceart, tá sé sin go han-tábhachtach, an traenáil is féidir leo feabhas mór a chur ar a gcuid caighdeán maireachtála mar atá feicthe againn. Sin iontach, tá obair iontach á dhéanamh agaibh. An féidir leat a insint dúinn faoin bhfeachtas bronntanas Nollag atá ag Bóthar faoi láthair le do thoil? OK, bhuel, ar dtús ba mhaith liom a rá nach bhfuilimid ag díol gnáthchártaí na Nollag ar chúpla euro nó a leithéid, ach in áit é sin, séard atá againn ná saghas gift cards le haghaidh na tionscnamh éagsúla agus má cheannaíonn tú iad seo, gheobhaidh tú cárta amháin leis an sórt ainmhí sin air, pé bó nó gabhar nó camall nó a leithéid, agus is féidir leatsa ansin an cárta a chur chuig cara nó gaol agat agus inseoidh an cárta dó nó di go bhfuil bronntanas beatha tugtha agat ina ainm. Now, tá a lán cártaí difiriúla ann agus braitheann an price ar an ainmhí agus chomh maith leis sin is féidir leat cuid dó nó a share a cheannach. Mar shampla, más bó atá i gceist, toisc go bhfuil bó iomlán cuíosach daor, tá cuid di ar fáil ar dhaichead euro, mar shampla, nó tá coiníní ar fáil do seasca euro, sicíní ar €50, beacha de €50 agus araile. Ní léifidh mé amach an liosta iomlán mar tá sin cuíosach fada ach tabharfaidh mé an seoladh duit i gceann cúpla nóiméad agus beidh daoine in ann an bhileog a fháil uainn. Yes, déanfaidh mé sin in nóiméad amháin. Just ceist dheireanach faoi sin, má cheannaíonn tú bó mar shampla, an dtéann an t-airgead sin díreach chun bó a cheannach nó an gcaitheann sibh é i slí difriúil nó. Bhuel, no, go ginearálta, téann an t-airgead go léir a fhaighimid, téann sé go díreach isteach sna tionscnaimh agus tá, mar a dúirt mé cheana, tá sé an-dhaor na ba agus na gabhair a iompar mar téann siad san eitileán, so, So is job daor é sin ach tá sé tábhachtach go bhfuil go bhfuil ainmhithe den chéad scoth ar fáil do dhaoine. Níl aon mhaitheas dóibh san Afraic na na ba nó nó na gabhair dúchasacha a thabhairt dóibh mar níl ní thugann siad ach b'fhéidir leath lítear de bhainne in aghaidh an lae. Níl aon mhaitheas air sin. Tugann na gabhair ag Bóthar, mar shampla, tugann siad tuairim is cúig lítear bhainne gach aon lá don chlann agus na ba tugann siad níos mó ná fiche lítear. So, tá sé riachtanach an t-ainmhí, mar a dúirt mé, den chéad scoth a úsáid chun go dtiocfaidh feabhas mór ar caighdeán an chlann. So you know déanaimid iarracht mhór an t-airgead a úsáid i gceart agus gan gan a bheith ag ag caitheamh rómhór ar ó an post nó gach aon rud eile ach go ginearálta bíonn daoine sásta go leor go bhfuil go dtéann an an an t-airgead go dtí an áit ceart.